iwowo amakhala ndi nuclear weapons. Uh, mwachidule ndifotokoze chonchi. Zida za nuclear mayiko anayamba kudzipanga kalekale. Eh, nthawi imene kunkachitika nkhondo zikuluzikulu za padziko lonse, nkhondo za World War 1 itatha World War 1 mayiko ambiri Akuluakulu a nthawi zimenezo adayamba kusakasaka zida zoopsa. Eee, ndiye anthu, ma scientist a mayiko aja amapanga ma experiments, kumasaka ndithu zida zoopsa. Mpaka mayiko ngati America anakwanitsa ndithu kupanga ma nuclear bombs, ee, ena amati ma atomic bombs. Ma scientist ndithu kupanga create zinthu ngati zimenezi. Ndiye World War 2 tonse tikudziwa kuti. America inapita ku Japan ndipo inakapanga drop ndithu ma atomic bombs kumene kuja ndipamene dziko lonse lidaona kuti iih zidazi ndizoopsa. Tsopano ifeyo anthu okhala pa dziko pano chifukwa chani tidzipanga ndi kusungira zida ngati zimenezi cholinga chathu ndi chani? Tikufuna titani? Kuononga miyoyo basi chifukwa chani? eti ndiye anthu anayamba kupanga kampeni yonena kuti no no no no zida izizi zisiyidwe zisadzakhalenso zisadzagwiritsidwenso ntchito zida izizi ayi ndiye kunali makampeni osiyanasiyana amene anthu amapanga against kupanga zida zimenezi tidziwe zoti 1945 america yagwiritsa ntchito zida zija mayiko ena ataona nawonso anayamba kunena kuti ee nafenso tifuna tikhale ndi zimene zija eti ndiye kunali maiko eh, ngati china maiko ngati russia soviet union eh, maiko ngati france eh, united kingdom onse eh, nafenso tikhale nazo ndiye dziko lina lililonse panga kuyika ndalama mapanga zimenezo maiko ang'ono ang'ono onse nawonso anayambanso kumakhala kuti eh, chimenechi chatu nafenso tikhale nacho mwaona eh? ndiye chifukwa choti maiko ambiri amafuna akhale nazo and anthu adaona mmene zi- zimawonongera mmene zimaopsera ananena kuti eh, this zinthu zizitha kukhala zovuta ku dziko lapansi, kuti aliyense athamange angotenga chinthu choopsa ngati chimenechi, anthu ayambe kuponyerana, dziko lapansi lizakhala loopsa. Mukundimvetsa kaya tili limodzi eh? Eh. Ndiye 1967 maiko anagwirizana kuti tikhale pansi tisainirane kuti tithetse zida zimenezi za nyukliya 1967. Ndiye maiko aja atakhala pansi ananena kuti.

eti koma awawa adali atadzipanga ndithu kuti ali nazo kale ndiye adasainirana treaty, mgwirizano, onena kuti zida zathuzi tisadzazipangenso zochuluka komanso tisadzazigwiritse ntchito komanso tidzazithetse mapeto ake tidzazipange dismantle. ndi mayiko aja anasayinirana imene imatchedwa kuti The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, NPT, ena amati Nuclear Non-Proliferation Treaty, ndiye treaty imene inasayinidwa mchaka cha uh, 1967 ndikupanga recognize the five countries kuvomerezedwa kuti mayiko 5 awa ndi amene ali ndi nuclear weapons. Ndiye anayambano kampeni yopanga convince maiko ena kuti asayinire. Maiko amene asayina ndiye mmasayinira kuti simudzapanga nuclear weapons. Okay? Musayinira nawo kuti simudzapanga nuclear weapons. Okay? Chabwino. Amene anali kale anapangapo nuclear weapons amasayinira kuti iwowo nuclear weapons zawo azipanga handover ku maiko akuluakulu kapena azipanga dismantle, kuzi, kuziphwasula. Mwandipeza kaya? Yes. So, Iran inasainira NPT, Iran inasainira non proliferation treaty mwandipeza pamenepo Iran inasainira kuti siizapanga okay ndiye pali maiko ena amene adapangapo zidazi koma adaziphwasula zonse completely. Mwin maybe you didn't know south africa idapangapo nuclear weapons ee south africa ya azungu idapanganso nayo nuclear weapons ndipo anazipanga dismantle zonse sadapereke kwa anthu adazipanga dismantle by 1991 boma la a, a mandela lisanalowe south africa idapanga dismantle zida zake za nuclear dziko linanso ku africa lomwe lidayamba nuclear program lopanga zida inali libya ya gaddafi ndipo Libya ya Gaddafi by 1996 inapanga uh, inas, inathetsa program yake yopanga zida za nuclear anaithetsa nde pali mayiko ena chifukwa Soviet Union yomwe pano pa timati Russia yi nthawi ya Soviet Union idatenga inali ndi mayiko ambiri amene anali mu Soviet Union Eh, titanena kuti maiko amene anapangidwa colonize ndi Russia ku- kapena anabwera mgwirizano eh, maiko ngati Ukraine aja, maiko ngati Kazakhstan, maiko ngati Belarus anali ndi ma nuclear weapons. Mwamvetsa eh? Eh, eh, Soviet Union ija itatha Ukraine inapezeka kuti ili ndi manyukiliya weapons ambiri ndipo Ukraine idavomereza 1996 idatenga nuclear weapons zake zonse idazipereka ku Russia. Uh, Belarus idapanganso chimodzimodzi idatenga zida zake zonse idapereka ku Russia. Achina Kazakhstan anatenga zida zawo zonse zimene anali nazo eh, anapereka ku Russia. Russia imasungira zonse zija. Yeah, ndiye kumakhala ngati mgwirizano kuti ifeyo sitipanga inuyonso muzatiteteza. inuyo simungagwirise amene muli ndi zida inuyo simungagwirise zida zanuzo kutiphulisa ifeyo eti eh ndiye kuli maiko ngati japan maiko ngati south korea amene ali ndi kuthekera kopanga nuclear weapons koma anasankha kuti sitipanga nde amasayinirana ma defense agreements ndi america kuti muzititeteza ndinuyo ife sitipanga nuclear weapons padakali pano chifukwa cha mchitidwe wa donald trump opanga betray nato japan ndi south korea ayamba kukambirana kuti nawonso apange zida za nuclear chifukwa china ili ndi zida za nuclear Mwaonatu, eya um, maiko enanso amene ali ndi zida za nyukliya amene sanasayinire nawo NPT ndi dziko ngati North Korea. North Korea sinasayinire nawo, pomwe Irani inasayinira. Mwamvesa eh? Ndi chifukwa chani Irani simaloledwa ndi maiko ena kuti ipange funso? Yankho loyamba ndilonena kuti Irani inasayinira NPT ndiye sima sikuyenera kupanga zida za nyukliya. That's the first reason. komanso pali zifukwa zina tizifotokoze um, reason ina apart from kuti iran idasainira npt reason ina imene iran samailoleza kupanga uh, zida za nyukiliya ndi chifukwa cha zomwe iran imalankhula eh, kuchokera chaka cha 1979 kudachitika islamic revolution ku iran kubwera boma la ayatollah akhala akulankhula kuimba nyimbo zokamba zowopseza mayiko aku West makamaka ngati America komanso kwambiri dziko la Israel. Iran imanena ndithu, atsogoleri a Iran a Islamic Revolutionary Guard amalankhula poyera kuti iwo amafuna adzaphe ma Israeli, adzachotse Israel pa mapu, Israel sidziko, sikuyenera kupezeka ku Middle East. ndiye amakhala akulankhula zinthu zoopsa kwambiri. Pa chifukwa ichi, mayiko ambiri samaona, samaliyang'ana dziko la Iran ndi uh, mwabwino iyayi chifukwa amaopa ndithu kuti hey, awawadi zimene amalankhulazi adati akhala ndi zida athadi kuzapanga uh, kuzaopseza Ira- eh, Israel Mwamvetsa eti? Eh, atha kuopseza Israel. Eh, ndiye ndifa yake maiko ambiri amakhala against Iran kuti ipange zida zija. Number 2, Iran ngati yaloledwa kupanga, Saudi Arabia yaso ndiye ifuna ipange. Chifukwa ndi maneba. Eh, inu simapanga ineso ndipanga. Eh, muzaona kuti India inapanga. Uh, ndani Pakistan iso inapanga. Inu muli nazo ineso ndili nazo. eti so amaopa kuti ma neighbours onse sakhala comfortable inuyo musaone ngati kuti amene samafuna kuti Iran ikhale ndi zida ndi azungu okha yayi even ma Arabs ma neighbour a Iran chifukwa cha zimene imalankhula ndi approach yake nawonso amaopa okay eh ndiye amaopa kubwereranso komwe kuja kwa 1967 konena kuti aliyense angoti ndikhale nazo ndikhale nazo ndikhale nazo zinthu zinthu zoopsa kwambiri mwamvetsa eh ndi chifukwa chake ah, maiko amapita kumene kuja komano amalimbana nayo chifukwa chani? chifukwa choti Iran mwayokha idasayinira nawo Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT, adasayinira nawo ndiye ngati member akuyenera kulolera kuti bungwe loona za nuclear, Nuclear Watch, azipita azikapanga inspect azikaona kuti ngati mukupanga nyu, za nuclear zikhale za civilian eya zogwiritsa ntchito magetsi chifukwa nuclear energy imagwiritsidwa ntchito magetsi eya komano uh, kuti ufike popangira nuclear bomba la nuclear umachoka pa uh, uranium wa magetsi opangira magetsi uja ndiye mumampangano concentrate kuti afike no po- poti po- popanga mabomba eya ndiye amapita akaone kuti Iran sikupanga zimenezo ndiye inapezeka kuti imapanga zimenezo ndifake amatchula chizungu chonena kuti enriching uranium kuti afike pa weapon grade popangira grade yopangira ma weapons Ndiye Iran imakhala ikuzembazemba zimenezi ndi zimene anthu amalimbana nazo. Okay? Um, ndilekezere pamenepa ngati um, ngati pali pali funso hey, eh, ndakamba zoti maiko ena sanasayinire nawo ndingomalizitsa hey. Eh. Israel sinasayinire nawo NPT Ndiye situation ya Israel simaulula kuti ili ndi nuclear weapons kapena ayi komano we assume kuti ili nazo chifukwa sinasayinire NPT. Pakistan ndi India sanasayinire nawo eh, eh, eh, NPT ndi chifukwa chake Pakistan ndi India ali ndi chani ali ndi ma nuclear weapons sanasayinire nawo. Nde ndafotokozeramu inuyo mutha kupanga chisankho chanu muchotse zipembedzo muchotse zikhulupiriro zanuzo apopo zida za nyukiliya zidagwiritsidwa ntchito kamodzi ku japan ndipo ndi zoopsa kwambiri mmene inuyo mumakondera dziko lapansili, mungasangalale kuti dziko lina lililonse, kaya kuli atsogoleri olusa, kuli atsogoleri ofatsa, dziko lina lililonse lizikhala, li, lipeze zida za nyukiliya, likhale ndi zida za nyukiliya? Kodi tingakhale mu situation yotani? Chifukwa nuclear weapons zi- sizimatengera border. Bomba la nyukiliya kugwa ku Zambia ilibe nazo kuti border ya Zambia ndi apapa. Nuclear damage kapena uh, uh, ma consequences ake atha kufika ku Malawi, ku Zambia, konse, ku Zimbabwe konseko. ilibe border mwaona eh ndifake anthu amene izizi zoopsa kwambiri zoopsa radiation itha kuchoka kumene kuja kufika kuno and wina aliyense amene ali kuno kupezeka kuti is affected ndiye ndifotokoze choncho i'm a neutral person yes i want the world to be free and peaceful yeah man stay blessed ndine nesta the black teacher